Зи шым уанэ тезылъхьэжахэм псалъэншэу тхьэлъанэ ятыж лъэпкъ щӏыхьыр яхъумэну, абдежщ адыгэшымрэ адыгэлӏымрэ къакъуэкӏ лӏыгъэмрэ зэпыщӏэныгъэмри ӏупщӏу уи нэгу щыщӏэкӏри. Апхуэдэ зыт Хъумэрэн цӏыкӏурэ Абатыхьэблэрэ зэпызыщӏа зекӏуэ кӏэщӏри. Япэ ита я адэжьгуейхэр зэрыкӏуа лъагъуэхэр къатӏэщӏыжу гъуэгу теуват Хъумэрэн цӏыкӏу и деж къыщежьа шууей щэныкъуэм нэс. Шууей пащэр япэ итрэ адыгэ ныпым щӏэту, абы нэхъыжьхэр къыкӏэлъыкӏуэу, ныбжьыщӏэхэм шу гупым и кӏэр зэхуащӏыжу арат зекӏуэм и теплъэу щытын хуейри, абы текӏхэтэкъым. Уанэгу исыныр къаӏурыӏэфӏа къудейуэ, шыхэми лӏыхэми иджыри гъуэгуанэм тезэшэни яхущӏэмыхьауэ, къапежьа нэхъыжьыфӏым и хьэтыркӏэ шууейхэр къызэтоувыӏэр Беслъэней къуажэм и деж. Шыхэм ятелъэщӏыхьрэ я дахагъэр игъэщӏагъуэу, шы ӏэпслъэпсхэр зэпиплъыхьмэ, шууейхэр игъэгушхуэу яхэтащ Беслъэней жылэм и нэхъыжьыфӏ Къуджэкъул Хьусин. Езым зэрыжиӏэмкӏи, напӏэзыпӏэм и нэгу щӏэкӏыжат и щӏалэгъуэ илъэсхэр.
Нэгъуэщӏ къэралхэм псоми яцӏыху адыгэшым и хъыбарыр. Ар иджы, мис, дэ тӏэкӏагъэхужыну пылъа икӏи, мис. И гугъуи, абы и гугъу зэи щӏыпӏи ящӏу щытакъым. Иджы Алхьэмдулилахь, хуит хъужахи, мобыни додэӏуф, мыдейми додэӏуф, мис мы лӏыгъэм дрегъэдэӏури, дуней хъурейм псоми яцӏыху шы, адыгэшым я фӏагъыр, я бэшэчагъыр. Апхуэдэ шы къапщтэмэ-тӏэ, хьэрыпхэм я шы лъэпкъыр, ар бэлыхь гуэру ялъытэ, ауэ хьэрыпышым текӏуауэ адыгэшыр апхуэдэуи хъыбар ӏэмэ щыӏэ. Арахи, Хуабжьу ди гуапэ мис кӏэлэгъуалэм. Дэ, дэ ди зэманым апхуэдэ щыӏакъым, апхуэдэ тхузэфӏыкӏынутэкъым. Къэралым и зэхэтыкӏэм, коммунистхэм я зэхэтыкӏэм, ауэ апхуэдэ лъэпкъ хъыбари пщӏыуэ ядэтэкъыми, дыцӏыхутэкъым. Дэри дэ тщыгъупщэж пэта езыр, дэ тщыгъупщэж пэта адыгэшхэм я хъыбари сытри икӏи. Алхьэмдуллахь, мис иджы дэ къэралкъым, зыцӏыхур, дэ дэ дэракъым жызыӏэжыр. Адрейхэм жаӏэ, адрей лъэпкъхэм жаӏэ, адрей лъэпкъхэм яӏуатэ. Адыгэшым и адыгэхэм къапщтэмэ шы къудейкъым. Адыгэхэм яӏэ псоми тепсэлъыхьу дэнкӏи щыӏэ еджагъэшхуэхэр. Ауэ.

Техникэм хуэкӏуа щхьэкӏэ. Ауэ абы нэмыкӏауэ шыр шымкӏэ гу узхэр ягъэхъужуи щыӏа мы щӏыӏэмэ? Шыкӏэ яӏэзыху, шым утесыныр узыншагъэмкӏэ хуабжьу хьэлэмэт нэгъуэщӏхэр хызогъэкӏыжри. Нэхъыжьыфӏым нэхъри игъэгушхуахэу шууейхэр гъуэгу теувэжащ. Инжыджышхуэ ӏуфэ яшхэр псы щрагъафэщ щагъэщӏыӏэтыӏэри, адэкӏэ я гъуэгуанэм пэщащ урыс къутыр цӏыкӏур, абазэ къуажэхэр зэпаупщӏри, шэджагъуэхуэгъазэу Вакӏуэжылэ къэсахэщ. Шу зекӏуэм и хъыбар зэхэзыха къуажэдэсхэм я цӏыкӏуи ини уэрамхэм тетт, псори я нэкӏэ зэрагъэлъагъун я мураду.

Вакӏуэжылэ къуажэкум и деж шупежьэр къызэрагъэпэщат махуэщӏ дыдэу икӏи хьэщӏэхэр хэгъэрейхэм пежьащ пшынауэ макърэ адыгэ ӏэнэ узэдакӏэрэ.
Феплъыну, фи нэкӏэ зэвгъэлъагъуну фыкъыдэкӏа-тӏэ? Дэплъыну, специальнэу саплъыну си племянник яхэт. Алыхьым и шыкур, куэд щӏауэ шым тесу зегъасэ а цӏыкӏуми. Унэжхэ Мусик, Тхьэр арэзы къахухъухэ зыщӏыпӏи зыкъигъанэкъым, яхэт Адыгейм кӏуэми, Къэбэрдейм кӏуэми, ахэри къыщыкӏуэкӏэ ахуэдэу яхэтхи, шыкур Алхьэмдулилахь. Гъащӏэ Алыхьым къывит псоми узыншагъэр быду, дунейр мамыру диӏэу Алыхьым куэдрэ дунейм фытригъэтхэну. Гъуэгу тета шууейхэр яфӏэфӏ дыдэу хэӏэбэт, езыхэм я щӏыхькӏэ ягъэхьэзыра хьэлывэмрэ шей хужь пщтырымрэ хабзэм тетуи хьэщӏэхэм гъуэгу гъуэмылэу ӏэрылъхьэ хуащӏащ,

А хэкӏуэдахэм жэнэт дахэ къарити, мис апхуэдэу ди нэ зиплъыхьу дыгушыӏэу, ерыскъы хуабэ тшхыуэ, ерыскъы ӏэфӏ тшхыуэ дунейр дыкъытезгъэхьахэм зыгуэращ ахэр жэнэт дахэ Тхьэм къарити, Алыхьым дэ гъащӏэ къыдитми, цӏыкӏу къомыр насыпыфӏэжкъэ. Бэрчэдылэ Тхьэм фищӏ.
Нэхъыжь псалъэ зэӏэпызыха, гурыхь хэлъу Адыгэ ерыскъыхэм хэӏэба шууей гупыр гуапэу Хьэщӏагъэ къакӏэлъызезыхьа къуажэм и цӏыхухэм епсэлъылӏэт, я гурылъ гурыщӏэхэмкӏэ, я псэукӏэмкӏэ зэхъуажэт, я гупсысэ дахэхэр зэраӏуэтылӏэт. Шэджагъуэ хъуауэ шууейхэр гъуэгу теувэжащ Абатэхьэблэ хуэкӏуэхэу. Километр пщыкӏухым нэсу къахуэнэжа щӏы ӏыхьэр шэщӏауэ якӏуну къапэщылъу. Эрсакон къуажэм деж хьэщӏэ пежьэ нышыр мафӏащхьэкӏэ щагъэхьэзырт, зекӏуэ гъуэгу зыпэщӏэкӏахэм хабзэкӏэ зэрыпежьэным хуэдэу, къуажэм и ини цӏыкӏуи къызэхуэст, щӏэщыгъуэ гуэрым щӏэхъуэпсхэу. Шэджагъуэ нэужьыфӏ хъуауэ, ауэ дыгъэр етӏысэхын хущӏэмыхьауэ шууейхэр Абатэхьэблэ къыдыхьащ.

Уэрамхэм къащежьэ къуажэдэсхэм пщӏэ хуащӏу, и щӏэблэщӏэр шу теплъэ дахэкӏэ ягъэгуфӏэу къуажэ кӏыхьагъым пхырыкӏхэри я гъэнэӏуа щӏыпӏэм къэсахэщ. Ауэ занщӏэу къепсыхахэкъым, шыгъэджэгу дахэкӏэ къызэхуэсахэм фӏэхъус ирахащ.

Шууейхэр бэрэчэт къуажэм и ерыскъым хэӏэбэт, гъуэгу тета шыхэри удзыпцӏэ хэплъыхьам щыхъуакӏуэт. Зи шыгъупӏастэ зэхэлъ хъуа къуажэхэм я цӏыхухэм яӏэт зэрызэдэгуэшэни, зытепсэлъыхьыни. Шыхэми, шухэми загъэпсэхужауэ нэху къекӏхэри къэунэхуа махуэм нэщхъыфӏэу пежьахэщ. Нобэ шу зекӏуэ хабзэкӏэ, джэгукӏэ, зэхэтыкӏэ дахэкӏэ къуажэр зэхэгъэплъэжыну арати, жьы дыдэу щӏадзауэ къапэщыт ӏуэхугъуэхэм зыхуагъэхьэзырт.
Цӏыхуцӏэ зиӏэр къуажэм, мис толокым къекӏуэлӏахэ яшхэри, цӏыхухэри, дэтхэнэхэри, псори тэмэму зэрыщӏэдзу зэредгъэкӏуэкӏыным хуэдэу нэху дыкъекӏахэ псорыкӏи. Абы иужькӏэ жысӏэну сызыхуейр щӏалэ гупым, шузекӏуэ гупым зэрахьэ ӏуэхур, ӏуэхуфӏщ, сыту жыпӏэмэ ижь-ижьыжькӏэ адыгэм ныбжьэгъур, цӏыхум иужькӏэ ныбжьэгъу шырат зиӏэтэри, шыр ныбжьэгъуу иӏэти, мис нобэ хуэдэ махуэм ар икӏи ягъэлъагъуэр. Арыххэу Абытӏэ Владимир шым теухуауэ тхыгъэ итхауэ щытат. Ар щӏыжысӏэр а псори, мис мащӏэ цӏыкӏурэ къагъэбэтэжурэ къагъэбэтэжурэ Тщыгъупшэжауэ щытахэр иджы мис мыпхуэдэу утыкум къралъхьэр, щӏалэгъуалэхэри абы еплъмэ, сыту жыпӏэмэ, урамми къытекӏынхэ мыхъумыщӏэхэри нэхъ мащӏэ хъунхэщи, лажьэу шхэжу хуиту дунейм тетыным ящыщ хъункӏэ мис апхуэдэу Тхьэ долъэӏухэр. Мыр етӏуанэ ещанэ сакъыхохьэ. Кӏуэ пэтми, Зыӏэпешэ, дехьэххэр щӏалэгъуалэ, мис мы сабий мыбы къекӏуэлӏахэр нобэ шым тес защӏэхэр, цӏыкӏухэр, ахуэдэкъабзэхэр. Дехьэх уанэ жауэ йоплъхэр, шым йоплъхэр, цӏыхухэр хуабжьу сэлам гуапэкӏэ зэхохьэхэр. Кӏуэ пэтми йофӏакӏуэ Алыхьым иригъэфӏакӏуэхэр. Къагуроӏуэ шы лъэпкъыр зэщӏэупщӏэ цӏыхухэм я зэхэтыкӏэм йоплъхэр. Псом нэхъыр нэхъапэр цӏыху зэхэтыкӏэращи, адыгэ Хабзэр, зэрагъым гу лъыботэхэр, Алыхьым иригъэфӏакӏуэхэр. Мис нобэ Эрсакон къуажэм дыкъыщрагъэблэгъащи, къуажэм зы къыдэнэжакъым жыпӏэ хъунут, цӏыкӏуи ини, пу мэшэлыхь, нобэ къызэхуэсахэр, Алыхьым иригъэфӏакӏуэхэр къуажэри, адыгэ Тхьэм дигъэбагъуэхэр. Мы шыр адыгэ лъэпкъ, шы лъэпкъ дыдэу, адыгэ шы лъэпкъ Аникей Сергеев, дунейм ехыжа тхьэмыщкӏэм и шэщым щӏаша. Псэукӏэ-Дахэ щӏалэ цӏыкӏу Муратым. Илъэсищ схъуауэ сыгъщи, ипӏэ иувауэ къудей мыр индстуи Залым и цӏэр. Адыгэш дыдэу адыгэш. Зекӏуэ дрикӏуа псыгъунэм щыӏащ, Къэбэрдейм щыӏащ, къимыкӏухьа щыӏэкъым къуэкӏэбгыкӏэри. Къэгъазэ нэгъази иӏэкъым жыхуаӏэм хуэдэ. Адыгэ и дэкӏыгъуэри, и къехыгъуэри и зэхуэдэщ. Псынщӏэкъым, жэ, жэкӏэ псынщӏу щыгъэжэкӏыхькъым, ауэ Губгъуэ, бгы, зекӏуэ, зэхэзекӏуэ, адыгэш дыдэм и щэн хэлъыну хъуар хэлъу шыщ. Цӏыху щыӏэкъэ моуэ зэныбжьэгъуитӏ, зыр имыгъуэтмэ, зым мыр дэнэ щыхэту пӏэрэ жэуэ щӏэупщӏу, мыдэри къыпщӏэупщӏэ хуэдэу зыщищӏкӏэ. Апхуэдэ къабзэу цӏыху къумырауэ нэху къыщэкӏкӏэ сыту пӏэрэ мы нэху къызэрыкӏар жэуэ упежьэмэ, езыри къыппежьу, апхуэдэу сэлам къыуех кӏэщӏу жыпӏэ, мыпсэлъэфкъым, ауэ зыкъыуигъэцӏыхури фӏылъагъуныгъэ хуабжь дэлъщ шымрэ цӏыхумрэ я зэхуакум. Тэрэзу къызыгурыӏуэм. Адыгэхэр дызэхуозэ, зэзым зыдогъэлъэгъуж, шыхэм нэхъыфӏ дощӏхэ. Дызэхэт сэ сщӏыр. Япэкӏи тхэта, зэгъуса, ди къуажэми нэкӏуауэ щытахэм хуэдэ къабзэу, къедгъэблэгъа. Пу мэшэлыхь хуабжьу дигу ирохьхэ. Шыр ди унагъуэм зэи дэкӏакъым дэ. Си адэшхуэм, и адэшхуэм, си адэм, ди пщӏантӏэ сыт щыгъуи дэт, шым депхауэ дыкъэхъуа тфӏэфӏ цӏапӏэ.
Уи адэшхуэм и ущиягъэу шым епхауэ зыгуэру уигу къинэжа сыт нэхъ зэхэбужар? Къинэжа, ара сезгъэсар, сезгъэтӏысхьар япэуэра шым и уанэр дэлъ ди дейм. Абы и адэм и адэшхуэми и уанэр дэлъ. Э, Си адэм хуэдэ къабзу ӏэпс-лъэпсхэр ещӏ. Э, Сэ сщӏэрэ, шхуэми, нохъутэми, и уанэми йолэжь щӏыгъуи. Ну, депхауэ дыкъэхъуащи, дэри тфӏэфӏ. Зэкъуэшу собжхэ, зэбгъэдэтмэ, зэфӏэфӏ. Ар ущытескӏэ щыбгурыӏуэныр псори. Узэбгъэдэту щыбгъашхэкӏэ, махуэ къэс уедэхащӏэу щыбгъэдэткӏэ зы уохъу собж. Шыщӏэ стесу сыкъэкӏуэну, шыщӏэ дауэ ныбжьыр иджыри щӏалэ, сэркӏэ щӏалэ. А так, зэхызощӏэ-гэ, зэхызощӏэ, утесыху къэс къыбгуроӏуэ. Нэхъыбэрэ утесыху, нэхъ узэгурыӏуэурэ уокӏуэ. Гъуэгуанэ къызэпызыча дэтхэнэ зыми шым хуиӏэт лъагъуныгъэ гъэтӏылъа. Хэти ар зэрыцӏыкӏурэ къыдекӏуэкӏт, хэти и адэм и фэеплъу зэрихуэт, хэти лъэпкъ тхыдэм тету къиугъуеижауэ куууэ и пӏалъэ къищӏэт. Сэ илъэсиплӏ сыхъуу ди адэм шым стригъэтӏысхьэри, иджыри лъандэрэ шы ди унагъуэм дэмыкӏауэ дэтщ, шым сытесщ. Мис моду Щӏалэгъуалэм сакъыхохьэ къуэшхэм дызэхэту догухьэ. Класс етхуанэм сыкӏуауэ сэ седыду ди адэм уже къызитри шы Абрек и цӏэтэр. Мис апщыгъуэм уже нэхъ шым нэхъ селэжьу сегугъуу щӏэздза нэхъ стесу. Нэхъ сахэхьу, шым нэхъ сгурыӏуэу уже ныбжьэгъум хуэдэу дызэхущыту дызэхуэхъуа апщыгъуэм. Шым нэхъ гугъуу хэлъыр ныбжьэгъу ухуэхъуну. Шым ныбжьэгъу ухуэхъуа нэужь, зыри гугъу хэлъыжкъым. Псэущхьэ губзыгъэцӏапӏэ. ӏэфӏыгъэрэ щабагъэрэм шым и гури къегъэтӏатӏэри ныбжьэгъу, ныбжьэгъу лъапӏэ, ныбжьэгъу дахэ къыпхуеищӏыр. Гъуэгуми укъытримыну, узыдыхуейми унишэсу, Алыхьым жиӏэм хуэду шы быдэ, шы дахэ мэхъур. Шу зекӏуэ кӏэщӏым къекӏуэлӏащ къуэш республикэм щыщ шууейхэри. Къардэн Ахьмэд къеблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэр хэгъуэгум къикӏри, езыр къэкӏуа къудейм къыщымынэу, Адыгэ джэгукӏэхэм жыджэру хэтын щӏалэ цӏыкӏу гупи къыздишащ. Пасэрейм и жыӏауэ, адыгэшыр гъэрихым итымэ, щауэр егъэбжьыфӏэ жиӏа, нтӏэ, дэтхэнэ зы щауэри дэтхэнэ зы жылэдэсри ягъэбжьыфӏэну нобэ ӏуэхуфӏкӏэ мис модэу жылэм зыхыхьат икӏи ар къытлъэӏэс хъыбарри дыкъекӏуэлӏа? Адыгэшым сызэрыпыщӏар ди адэжьхэр къызэрытпащӏара? Ауэдизкӏэ а адыгэшым и тхыцӏэм уишэса нэужькӏэ, Шууеймрэ шымрэ зыгуроӏуэ, абы я псэр зэрощӏэри ди адэжь пищӏауэ щыта адыгэшымрэ шымрэ къуэшымрэ шыпхъумрэ. Аращи, ахэр зыпыщӏауэ псори дэ ди лъым, ди пкъым ди адэжьхэм къытхалъхьауэ дыкъокӏуэкӏыр. Дэ нобэ зыдогъэугъуеиж адыгэш лъэпкъыр, ди сабийхэр къытхуашурэ лъэпкъыгъуэ Куэдым кърашри, ахэри идогъасэ шы тесыкӏи.
Зекӏуэ кӏэщӏым и етӏуанэ махуэр адыгэ джэгукӏэхэм хуэгъэзауэ ягъэпсати, гуп-гупу загуэшри, иужь йохьэхэр, шым и зэфӏэкӏри, шум и ӏэкӏуэлъакӏуагъэри къыздагъэлъагъуэ нып зэфӏэхь зэпеуэм. Ерыщу зи гъуэгур зыкӏухэр къигъэувыӏакъым а махуэм къыпхрит зэпыту щыта уэшхми.

Нып зэфӏэхьым къыкӏэлъыкӏуащ шы зэдэжэ кӏэщӏхэр. Иужькӏэ зэхаублащ щӏэблэщӏэ цӏыкӏухэр нэхъыбэу къыздыхашэфа кӏапсэ зэпеӏэхэр икӏи гуп-гупурэ къару илъхьэпӏэ зэрыщӏахэщ.
Сэ! Еуэ иджыри! Зегъэщӏеикӏ, зегъэщӏеикӏ! Игъуэлъыкӏ, игъуэлъыкӏ, игъуэлъыкӏ, игъуэлъыкӏ! Иджыри! Гъуэлъ иджыри! До конца, до конца, до конца!
Адыгэхэр куэду зыщыпсэу хэгъуэгуищми я шууейхэр зыхэта зекӏуэ кӏэщӏым дэтхэнэ зыми къыхихащ гукъинэж дакъикъэхэр. Адэкӏэ щапхъэрэ гъуэгугъэлъагъуэрэ хуэхъуну. Мыхьэнэуэ япэ хэтлъхьэр цӏыхум я гур дыӏэтыну, фӏы гуэр едгъэлъагъун, дахэ гуэр. Мыбы тӏэ шчы закъуэкӏэ зэфӏэкӏым, ар хабзи къыдокӏуэри, ди адыгэ хабзэр, ди джэгукӏэхэр, шуджэгу жыпӏэми, нэгъуэщӏ джэгукӏэхэри, ахэр къэдгъэтэджыжу. Цӏыхум лъэпкъыу хъуантӏэ езым я хабзэ яӏэжщи, адыгэм яӏэр зыкӏи икӏи нэхъ инкъым, икӏи нэхъ цӏыкӏым. Ауэ ар дэ дейщи дэ дгъэдэхэжын хуей. Тхыдэм ятхыжауэ щытауэ дызэджу щыта шуджэгукӏэхэр жыӏэу, ахуэдэхэри къыдоӏэтыж, ахэми доплъ. Нобэ зэманым къызэрыдэхъукӏэ зыгуэри хыдолъхьэ. Ахуэдурэ дыкъокӏуэкӏ. Урамым къытехьыху уи гур зэфӏагъану а нанэхэр, абы я хъуэхъухэр, абы псалъэ гуапэ жаӏэхэр. Ар плъагъун хуей. Махуитӏкӏэ адыгэ къуажэхэр зэхэта ӏуэхугъуэр зы псалъэуха закъуэкӏэ къызэщӏикъуэжащ нэхъ шууей ныбжьыщӏэ дыдэу зекӏуэм хэта Лъыпсэрокъуэ Эмир. Икӏи ар зэхыхьэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэ хъуащ.
Тефлъхьэ фишхэм уанэ. Шыхэм абы уэшхи уэси яӏэкъым, ахэр Хуэгъэпсахэ, къущхьэхъу уэсым хэту уэсыр къытраудрэ абы и щӏагъым удз щӏэлъыр къыщӏахуэ, ахуэдэу хуэгъэпса. Абы къыдэгурыкӏуэн хуейр дэращи, дэри тӏэкӏу зыдогъэщхь, ипэрей адыгэлӏым хуэдэу дыщытыну дыхуей, акӏэ цӏыхухэм зэралъагъу, уэшх щыӏэу дыкъэувыӏам. Мыпхуэдэ зыхуэсхэм япэ дыдэрауэ, зыр зым щапхъэ трахыу Я цейри зыпыдзауэ, я щӏакӏуэри теубгъуауэ мис модэ дунейм къимыгъэдзыхыу къызыхуэс адыгэлӏ жанхэм, адыгэлӏ жыджэрхэм яшхэр зэрагъэлажьэ, яшхэр зэрамыгъэкӏуэд, мыдэкӏэ щӏэблэ цӏыкӏухэр къызэрызыхуагъэсрэ ахэр зэрызыпагъауэ, мис мы цейр ди ӏэпкълъэпкъым илъу, анэдэлъхубзэр ди бзэм ӏурылъу, а хабзэ дахэр ди псэм хэлърэ мис ахэр ди щӏэблэм лъэдгъэӏэсыжыну нобэ уэдэ ӏуэхугъуэхэр дыщӏызыхыхьэр ара.
Шузекӏуэм шу пащэхэр яӏэ абы. Япэрауэ къигъэлъагъуэр нэхъыжьым япэ димыщу, нэхъыжьым пщӏэ хуащӏу адыгэхэр ижь-ижь зэманым зэрызекӏуахэращ къигъэлъагъуэр. Япэрауэ ара нэхъ къыхахыну дызыхуейр, нэхъыжьым пщӏэ хуащӏу, дэнэ зэпэщӏэмыхуэми фэ, фэрэ лырэ ираплъу нэхъыжьым щытыну дыхуей. Ауэ пу машаллахь нэӏуасэ куэд къэтщӏа, щӏалэгъуалэр зэроцӏыхур абы нэхъ нэхъыфӏ щыӏэкъым. Махуэ зытӏу дыкъызэткӏухьам уолъатэ, уи гум нэхъ нэхъ щӏалэ уещӏыжыр апхуэдизу уогушхуэри, мы щыплъагъукӏэ дунейм къытехъуа фӏэкӏа пцӏыху хъу нобэрей махуэр апхуэдэщ. Дыгъуасэ лъандэрэ зэхэмыкӏа Абатыхьэблэм и жьэгу мафӏэр иджыри бзэгу пщтырт, шууейхэм я гум кърих дэп жьэражьэм пэджэжу.